Ok Dia daoibh a chairde agus fáilte chuig an ceacht inniu. Seo ceacht a dó. So ceacht a dó inniu, beidh a haon A agus a haon C ag déanamh an ceacht seo ar an gCéadaoin, agus beidh a haon B agus a haon D ag déanamh an ceacht seo ar an Mháirt.

1B agus D, ag déanamh an ceacht seo ar an dara lá déag so tá go dtí an tríú lá déag chun an foirm a líonadh agus beidh 1A agus 1C ag déanamh an ceacht seo ar an tríú lá déag so beidh go dtí an ceathrú lá déag acu chun é seo a chríochnú ach ba chóir go bhfuil sé críochnaithe i bhfad roimhe sin i ndáiríre. Mar is gnáth tá cóip síos anseo dos na príomh rudaí atá le léamh agus le foghlaim againn inniu agus dar ndóigh tá an ceistneoir so beidh muid in ann teacht ar ais chuige sin. So i ndáiríre tá muid ag féachaint ar beschreibe deinen Wohnort so sin déan cur síos ar d'áit cónaithe. So beidh muid ag foghlaim faoin áit cónaithe, so faoin teach agus na seomraí sa theach agus an áit, an sráidbhaile agus an baile agus an leithéid de sin sa chaibidil seo. So dá bharr tá léamhtuiscint le déanamh againn agus ansin ar an gcéad leathanach eile tá cúpla eh, samplaí d'áit cónaithe agus má tá siadsan foghlamtha againn beidh muid ag dul síos an bóthar ceart leis. So, cuirfidh muid tús leis an píosa seo. So, Herr Schneider macht eine Umfrage im Erdkundeunterricht. Tá Herr Schneider ag déanamh.

Ansin, ich wohne in einem Einfamilienhaus, in einem Dorf. Now, bí cúramach leis an focal Einfamilienhaus, is aoibhinn leo an focal seo sna scrúduithe stáit, mar aistríonn páistí iad go teach do chlann amháin, agus ní ghlacann siad leis sin. Sin teach scoite. Sin teach nach bhfuil aon comharsana béal dorais so tá do theach ina ag seasamh ina aonar. B'fhéidir go bhfuil duine béal dorais but ní roinneann tú balla leis an duine béal dorais. So tá taobh chun siúl chuig cúl an teach ar an dá taobh. So níl ach doras amháin le feiceáil ansin. So Einfamilienhaus, sin teach scoite in einem Dorf i sráidbhaile.

eh, don teach ar taobh amháin ach bíonn eh, níl, níl an dara duine in aice leat so ansin is féidir leat dul chuig cúl an teach ar taobh amháin ach ní ar an taobh eile so sin an gnáth leagan amach i Éire sna heastáit mór is go mbíodh an Doppelhaus so roinneann tú balla le comharsana amháin.

So an Kaiser sin an iar kind of impireacht a bhí ann. So just sin it's cosúil le you know sráid buí, Straße, an bóthar buí nó rud. Ansin. Ich wohne in einem Reihenhaus. So sin an teach sraithe so sin an terraced house an teach sraithe so bíonn tú ag roinnt an balla le daoine ar an dá taobh so Einfamilienhaus ní roinneann tú le éinne tá do teach ina aonar ag seasamh in aonar Doppelhaus teach leathscoite tá comharsana ceangailte le do theach ar taobh amháin ach ní ar an taobh eile ach ansin Reihenhaus tá na comharsana ar an dá taobh. So ansin feiceann tú teach a haon, teach a dó, teach a trí, teach a ceathar, teach a cean. Beidh, tá sibh ró-óg do sin, ach abair teach a cean chuig bhur dtuistí agus féach an tosaíonn siad ag, ag gáire. Sin, is iar amhránaí eh a bhí sna, na hochtóidí, Chaka Khan. Ar aon nós, eh Reihenhaus. So sin, Reihe sin sraith agus Haus sin teach so teach sraithe, terraced house. Und dann, ich wohne in einem Schloss tá cónaí orm i gcaisleán. So, sin an ceacht inniu agus siadsan na focail. So, caithfidh sibh na focail sin a fhoghlaim. So suígí síos agus caithigí cúpla nóiméad ag dul tríd na focail sin arís agus nuair atá sibh réidh, isteach libh chuig an form do inniu agus caithfidh tú é a athrú. So cad is brí le Wohnsiedlung? So an bhfuil sé an tuath, an feirm, an eastát, an bungaló, blablabla.

So ansin isteach linn agus roghnaíomar eastát agus téimid ar aghaidh chuig an chéad cheist eile, cad is brí le Dorf? Und so weiter und so weiter agus nuair a shroicheann sibh an deireadh ná déanaigí dearmad brú ar Submit agus tiocfaidh sé tríd chugam. So sin deireadh do Cheacht 2. so ná déanaigí dearmad gach rud a dhéanamh agus ansin em labhróidh mé libh sa chéad cheacht eile so just ná déanaigí dearmad tar éis an cheacht seo, ceacht a dó, eh haon A agus C beidh sibhse ag déanamh an measúnú leanúnach ach B agus D beidh sibhse ag dul díreach ar aghaidh chuig ceacht a trí agus ansin ag